ni mɔgɔ min ɲinɛna ka fatiya kalan ka to seli kɔnɔ a bɛ alimami de kɔfɛ nka alimami ya kuranɛ kalan diya kojugu ale ye fatiya tɛmɛna a ma se ka fatiya kalan alimami ka sura tugu a la a ka sura lamɛn fo ka taa ban tuma min na a bɛ taa ruku la a hakili jigira k'a fɔ k'ale ma fatiya kalan

Min ye fatiya yɛrɛ kalan imamu kɔfɛ seri la an karamɔgɔ kumana o kan u ye danfara sigi fatiya ta kalan na min bɛ alimami kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ i b'alimami kɔfɛ seri la seri min kan tɛ bɔ a la kan bɛ dugu a la olu fɛ i bɛ fatiya kalan o mɔgɔw bɛ yen i b'a faamuya la olu fɛ fana o mɔgɔw fɛ ni imamu a bɛ fatiya bange seri min na n'o de fajar ni fitiri ni safo ye olu fɛ se fatiya kalan k'a ɲini tɛ alimami kɔ mɔgɔw fɛ i b'a faamuya la mhm. olu o miiriyaw bɛ yen an karamɔgɔw dɔw ta la mhm. i bɛ seri min imamu bɛ i kan bɔ a la ou bien a bɛ i kan dugu a la fatiya kan ka kalan i b'a faamuya la fatiya kan ka kalan imamu b'a kan dugu walima b'a kan bɔ fatiya kan ka kalan o kuma fana bɛ yen donc kuma fila na min ka kɛnɛ fatiya kalan seri la kan bɛ dugu min na walima kan bɛ bange min na ka fatiya kalan o la o de ka kɛnɛ an bɛ fanga di min ma o y'o miiriya ye ɔ ni ale b'a ye la mhm. imamu kan ka di n'ale ko k'a bɛ fatiya kalan mhm. ale bɛ to imamu kan mɛn la o b'ale bali fatiya ta kalan na an b'a fɔ imamu bɛ fatiya kalan na wagati min na mhm. a y'a mutaba ka tugu a kɔ n'a ye aya kelen fɔ ale b'o fɔ a bɛ to o la fo a bɛ ban ka bɛn alimami ma ɔ alimami mana sura min ta n'a ale kanni bɛ k'o lamɛn ka bɛn alimami kan ma fatiya kɔfɛ n'o fatiya kɔfɛ a bɛ a bɛ baara kɛ ka don o cogo ma baasi t'a la seri kɔnɔna la alihamudulila

walama jɛ kɛrɛkɛrɛ n'olu fana ye bisimila sɛki Adam naamu min fɔla an ɲɛna sɛbɛli fɛn na naamu adamadenw ni jinɛw an bɛɛ danna Ala bato de kama a bɛ ten
n'an bɛɛ danna Ala bato kama ɔ bato fana fɛn fɛn n'i b'a kɛ nata dɔ b'i la o naamu k'a ye se ka gbɛrɛ ala la mm-hmm. ala k'an fana bila yan mm-hmm. ka batow di an ma mm-hmm. pour que a b'an kunnadiya le liyus'idana bi dukulina bil janna donc ala bɛ ka bato min d'an ma an ye se ka gbɛrɛ ale la o gɛrɛɲɔgɔnya de b'a to ɔ ala b'an kunnadiya ni ka bonyalan kan ka darajalan kan n'o ye alijinɛ ta donli ye n'o ma kɛ k'a fɔ k'an yɛrɛ baara sɔngɔ sera o ma la o bɛ kɛ fisamandiya ye ka bɔ ala yɔrɔ donc ni anw ni jinɛw bɛɛ de kɛla ko bato ɲinina anw fɛ an de ko ala de ye masa min ye a mankutu dɔ ye tilen ye cogo di ɔ ale bɛ taa danfara sigi anw ni jinɛw cɛ cogo an fɛ hakili yɛrɛ tɛ sɔn o ma o bɛ danfara bɛ kɛ an n'o cɛ cogo min na n'a sɔrɔ o min k'an dan bato la walima anw yɛrɛ min ka ɲɔgɔn dan bato la danfara b'o yɔrɔ de la i b'a faamuya la anw yɛrɛ min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'anw yɛrɛ adamadenw ye o anw tɛna don bon kelen na alijinɛ kɔnɔ ɔ o bɛ kɛ ka bɛn mun ma an ka baaraw fɔnna ɲɔgɔn kɔ n'an ya baaraw fɔnna ɲɔgɔn kɔ an o kɔrɔ de sisan daraja bɛ fɔ daraja bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni darajaw fɔnna ɲɔgɔn kɔ an bɛ don yɔrɔ min na o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka ɲɛ donc an ni jinɛw ta a b'o cogoya kelen de la i b'a faamuya la n'ala k'an n'olu dan bato le kama i b'a faamuya la k'a sɔrɔ masa silamani kɔfɛ adamadenw ni jinɛw kun dorogo to ninnu ɲɔgɔn o ni masa silamani o kun tɛ ɲɔgɔn ye mun de nana k'a to hijab don la bɔn baara ta komi an karamɔgɔ b'a fɔ cogo min na adamadenw y'a masa silamani ka baara ɲɔgɔnya kɛ n'u ye cogo min na o gɛlɛya le nana n'o ye i b'a faamuya la donc an fɛ baasi t'o de la mais an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o yɔrɔ la hakilila dɔw bɛ yen mɔgɔ o miiriya ka taa o ma o cɛ man ɲi i b'a faamuya la donc o dɔ le ye nin ye anw ni jinɛw an bɛna kɛ cogo di donc min ka gɛlɛn an y'an jija ala ko la yan k'an sɛbɛ don an ta ma k'an sɛbɛ don an ta ma yan i b'a faamuya la olu ta jɔyɔrɔ ɔ an n'o bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'o tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o bɔ an y'a donni na an yɛrɛ de bɛna don fa an tɛna don wa an k'an ka jɔyɔrɔ de la ka se ka ala dali ala y'an bɛn fɛn fɛn ta fɔli ma ni fɛn ta kɛli ma min bɛ o baara nɔgɔya n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye nin ye alihamudulila

sujud sujud yɛrɛ jagoya tɛ o sujud jagoya tɛ ni jagoya tɛ donc ni i sera ka a kɛ o le cɛ ka ɲi o le ka fisa mais ni fɛn y'i bali n'i ma se k'a kɛ basi foyi t'i ma ɔ a fana tɛ kɛ k'a fɔ ko e ma se k'a kɛ k'i kan ka juru sara o t'a la i y'a faamuya la
alhamdulilayi jagoya tɛ alhamdulilayi rabil alamin ɲininkali min na o kɔfɛ an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ni an baw ka ɲɔgɔn lakafo ka kɛ jama ye yala olu ka seli bɛ kɛ cogo di o ni ɲɔgɔn cɛ sheikh adam n'o muso gansanw n'o ye ɲɔgɔn lajɛ ko ɲɔgɔn lajɛ o ye adamadenya o la cogo min na o bɛ ɲɔgɔn ɲininka maa kalannin min ka kɛ u cɛ la ni seri waati sera o maa kalannin bɛ bila u ɲɛfɛ ka seri a bɛ bila u ɲɛfɛ ka seri seri ɲɛ ka bila u ɲɛfɛ cogo di bi maana a bɛ k'o kɛ imamu ye mais a bɛ k'o kɛ imamu ye cogo di an karamɔgɔw b'a fɔ a bɛ l'o cɛma le a bɛ l'o cɛma wasatu safu i y'a faamuya la wala ko a bɛ lɔ safu cɛma nka an bɛ imamu bɛ cɛ bɛ lɔ ɲɛfɛ cogo min na a tɛ kɛ ten

a cɛ fɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la nka denmuso ni fa tun man kɛnɛ k'a tora bana na denmuso ma se ka na fo fa na ka latigɛ kɛ denmuso nana fa ka sanga la a na fa ka sanga la ka waati kɛ ɔ cɛ fana n'a laɲini ko denmuso ye kɔsegin ka taa a ka wari hakɛya dɔ bila ka na ko transport o y'a kuma lakali cogo la k'a yira k'a fɔ cɛ ka wari min bila ka na a tɛ transport bɔ ka kɔsegin ka taa muso makɛ yɔrɔ la donc o lahala kɔnɔna la ko cɛ ka délai dɔ fana fɔ ka waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko ni muso ma na ka kɔn o waati ɲa ko a furusa b'a da fɛ o waati min fana fɔ o ye dimasi tɛmɛnen ye bon bamuso bɛ yɔrɔ min ale kunna sirinin lo a m'a lɔn a bɛna nin ko minɛ cogo min na a ko ale bɛ ko k'ale sɔn hakili la ale bɛ se ka nin ko dilan cogo min na ka bɛn silamɛya ka laɲini ma
alhamdulila an bɛ min faamuya yɔrɔ nin na a bɛ denmuso labɛn n'a ka labɛn surtout an bɛ telefɔni tile min na ni telefɔni bɛ se ka s'a ma a bɛ mɔgɔ le ta sigiyɔrɔ la yen degun min bɛ olu yɛrɛ kan i b'o ɲɛfɔ a ɲɛna i ka wari min bila ka na wari nin tɛ transport bɔ n'a tɛ transport bɔ a kan ka taa cogo di yala n'a tagala n'a sela yen e bɛna wari tɔ sara ou bien e bɛna wari tɔ bila ka na cogo di a bɛ se ni telefɔni bɛ se ka s'a ma u b'o kunnafoniw ɲininkali kɛ n'o k'o kunnafoni ɲininkali kɛ u bɛ baara kɛ ka bɛn o ma o ye kelen a filanan wari min dila n'o tɛ se k'a labɔ a bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ ka se ka muso lataga n'a sela yen kun min kosɔn a ma taga a n'a sela yen taga kun a sela yen se cogoya min na n'o ye k'o dɛmɛ ɲini bon u bɛ mɔgɔw ta k'o ɲɛfɔ cɛ ɲɛna ka cɛ lafaamuya o la n'a faamuyala o la baara bɛ kɛ ka bɛn o ma o de cɛ ka ɲi i b'a faamuya la kuma dɔ A bɛ nin kɛla le ka o labagabaga pour que o se k'a lataa joona sa o fana bɛ se ka kɛ dɔw bɛ tulon kɛ furusa la o ye fɛn fɛn min cɛ man ɲi o yɛrɛ man ka kɛ dala kuma ye hali n'i b'a tigi bagabaga ko tɛ parce que fɛn min don n'i y'ale fɔ i da la i bɛ sɛbɛ la a bɛ kɛ sɛbɛ i bɛ tulon na a bɛ kɛ tulon ye an b'an hakili to o yɔrɔ su kɔrɔsi n bɛ se ka min fɔ yɔrɔ n'o ye

an mago t'olu la se ka dan an karamɔgɔw ko sisan hali an b'a fɔ an ye dugawu la sisan ko n bɔra nin dugawu la k'a di tɛ ɲini nabi ɲɔgɔn na e le jɔn ye ne bɛ bonya dugawu la k'a di olu ma e le mako b'olu la

olu yɛrɛ fana mako fana t'olu la donc dugawu ye fɛn min bato yɛrɛ ye fɛn min fɛn min ɲinina an fɛ an ye dan olu dan na mhm. o de ka ɲi o de nafa fana ka bon i ye deli o la an kana to ka dɔ fara fara kan ala la olu olu man ko n'i bɛ bɛn ala olu ti dugawu dantɛmɛ bɛ dugawu la fɔ o ma al israf i ka dugawu kɛ k'i dantɛmɛ mhm. a olu man di ala ye an karamɔgɔ y'an ban ka bɔ dugawu min sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ i ka dugawu kɛ ka dan o ma sɛfan da wolo ɲɔgɔn tɛ ne bɛ dugawu kɛ komi sisan ala bɛ sunkalo min kɔnɔna na tarawi dugawu mun bɛ kɛ ani tahajudi dugawu mun an kana kumaw bɔ an yɛrɛ la k'o kɛ dugawu ye min sabatila ka bɔ lɔnnikɛlaw fɛ ni ala a ni ala kira fɛ i ye dugawu kɛ ka dan o ma i y'a bɛrɛ bɛn i kana janya o de cɛ ka ɲi o de fana ka fisa mais kuma bɛɛ fɔ dugawu la miti bi saba miti bi naani miti mugan kɔ dugawu la la an karamɔgɔw ma sɔn u b'a fɔ ko hada israf o ye dantɛmɛ de ye i b'a faamuya la dugawu bato dɔ lo ni bato lo bato mhm. minɛna min ma mhm. i ye dan o ta fɔta la olu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ ye dɔw bɔ u yɛrɛ kun na ka min fɔ i b'a ye k'a fɔ i ka eh, ko hikima dun bɛ muso bila eh, hikima hikima ye don allahu alam donc an bɛ se k'a fɔ taabudi taabadana allahu bihada non ah i b'a faamuya o yɛrɛ ye fɛngɛ mais nin bɛ tan nin bɛ tan an karamɔgɔ b'a fɔ olu ɲini t'an fɛ ka fɔ an y'olu ɲɛɲini donc bato min fɔla an ɲɛna an bɛ baara kɛ ka dan o ma i y'a dɔn tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔw sɔrɔ tabi alhamdulilayi ustaz waati kelen na duwawu jumɛn bɛ sisan n'an bɛ se ka olu damadɔya ye ka fɔ olu bɛ wasa kɛ n'a bɛ se ka kelen fila ɲɔgɔn fɔ a la u bɛ wasa kɛ duwawu la olu de ye k'a fɔ ɲama miniti tan miniti mugan miniti bi saba duwawu la tiɲɛ yɛrɛ kɔni na fɛn dɔ b'a la quoi est-ce que ala kira m'a lɔn k'a fɔ ko sunkalo ko dugawu jaabi kalo lo a m'a lɔn ko an mako b'a la wa a ma dɔn ko an ihtaji bɛ ka fɛn dɔ ala bɛ se ka an dɛmɛ min ta fɔli la wa ala kira t'o lɔn ale man n'ale ka sira don an kɔrɔ jɔn ka d'a ye i ye ka tɛmɛ mɔgɔ i muso tɛ wa aisha k'a ɲininka ko n'an laylatul qadr ko an kan ka dugawu dun a ka jumɛn fɔ ye allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu

i kalanna i bɛ se ka nin fɔ ka ɲɛ i ma kalan i bɛ se ka nin fɔ ka ɲɛ donc ni nin donna mɔgɔw da k'i dusu ɲa ka taa ala ma ka nin fɔ i ya dugawu kɔnɔna i wasa dugawu ma sheikh kana nata kuma caman wɛrɛ ma i bɛ kuma dɔw fɔ takalluf sheikh adama ka sɔrɔ i t'a dɔn a sera i t'a dɔn i t'a dɔn sahi voilà donc kuma dɔw bɛ fɔ mun yɛrɛ tɛ se ka fɔ o bɛ degun i b'a faamuya mm. hali ni ne taara se yɔrɔ la dugawu bɛ kɛ ne tɛ se ka dugawu i bɛ i bɛ k'i yɛlɛma cogo dɔ la ten mais nin don bɛɛ bɛ se k'a fɔ a fari bɛ funu na ye n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ min sigila ka daminɛ sɔgɔma fo fo su fɛ mm-hmm. a bɛ dugawu bɛɛ fɔ la mm-hmm. ani ele min ko rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana ah sheikh adam n'ele ye nin fɔ dɔrɔn i ni min ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ a bɛ fɛn fɛn fɔra bɛɛ ye kelen fɛn jumɛn bɛ yen n'a b'a fɔ n'a tɛ hasana kɔnɔ hasana daman inda allah n'a sɔrɔ ele yɛrɛ t'a dɔn defo b'a la a ko rabbana atina fi dunya hasana an ka an ye mɔgɔw kalan fɛn na min bɛ hakili sigi dugawu ma bato yɛrɛ mako bɛ hakili sigi le hakili sigi ma fa mais ele yɛrɛ bɛ seri la i jatigɛnin lo i m'a dɔn i bɛ min fɔ la fo min b'a o fana bɛ o bɛ fɛn dɔ de sheikh adama a man ɲi o cɛ man ɲi donc an ye ba dugawu bɛrɛbɛn an kana kɛ dugawu janya la lɔjan seriw la dɔw yɛrɛ bɛ tugu a ya kan diman kɔ fɛ ala o tɛ laɲini t'o ye o sheikh adam i ye fɛn fɔ ka ɲɛ o ka fisa n'i y'a caman fɔ n'a ma ɲɛ fɔ cogo ma maintenant makan imam ba dɔ bɛ ko subayil subayil suba ka tɔgɔ ma olu ma ale a kan man di o A ka dugu an an ye seriwelela dɔw ye u kan ka di n'a ta ye mɛ a tun bɛ kuranɛ kalan a b'a dɔn hafiz a bɛ hakɛ min kuranɛ harifu bɛɛ n'a hakɛ u k'o kalan k'o dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ n ko dajali tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ mahali shahid de o ye ɔ kandiya tɛ ni kandiya la mankan u tun tɛna ale bila imamuya la fo ka na kɛ imamu ka ɲɛmɔgɔ ye

n'o de ka fisa unhun, i y'a faamuya la unhun, donc a ye ni mɔgɔ b'a bolo a denw bɛ yen unhun, k'a dɛmɛ a n'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ unhun, donc o de cɛ ka ɲi o de ka fisa Alahu voilà donc o la sisan mais ni mɔgɔ t'a bolo unhun, bon ka min bɛ seri n'a y'ale fɛ so kɔnɔ unhun, ale kelen tɛ se ka seri naam, i y'a faamuya la unhun, donc ni danaya mɔgɔw bɛ yen unhun, ɔ, n'a n'u bɛ se ka taa n'a yɔrɔ man jan furancɛ fana kana kɛ furancɛ jan ye i b'a ye a furancɛ kana kɛ furancɛ jan ye baasi t'a la a bɛ se ka taa seri misiri la baasi t'a la mɛ a ye to so kɔnɔ n'o sira dayɛlɛl'a ye komi an k'o min fɔ o de ka ɲi ni misirila taga ye o ye ale firiyatɔ ye hali n'i tɛ firiya la fana o kelen don n'i tɛ firiya la n'aw bɛ se k'a kɛ aw ka so kɔnɔ o de cɛ ka ɲi laɲini yɛrɛ fana don o ye i y'a faamuyala i b'a ye la bi o bɔli minnu bɛ kɛ la nin kuma dɔw b'o kan ka taga ka taga kɛ ni la jogo minnu ye kuma dɔw mɔgɔ dɔw fɔ n b'o jogo kɔ bɛɛ bɛ fiɲɛ bila a dɔw yɛrɛ bɛ kɛla sababu ye ka tɔgɔcɛn dɔ se an ka jama ma min man ka kɛ ka bɛn mɔgɔw cogoyaw ma i ka mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ mɔgɔw la donc n'an sɔmina o ɲɔgɔn ma an y'an hakili to a kɛ cogoyaw la i b'a faamuya la an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o de ye alihamdulilahi rabili alamina ni an ba dɔ fana ka ɲininkali ye k'a yira k'a fɔ ko a cɛ fatula a bɛ filiya la ko cɛ ya mɔgɔw k'a ɲini ko ka taa ni sanga ye so o b'a fɛ ale ye fara o kan o taa ni sanga ye so ale de bɛ filiya la est-ce que yala n'ale ma taa so ni sanga ye basi b'ale ma wa yala jurumu don wa walama ale bɛ se k'u bilasira ni kan ɲuman ye ka bɛn ni lahalaya ma. donc euh, euh, la laada dɔw lo an fɛ yan. Uh -huh. laada lo o n'an ka diinɛ u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔw la i y'a faamuya la n'o de ka ɲɔgɔn bila diinɛ baara bɛ kɛ ni diinɛ ye diinɛ ta voilà o kelen a filanan fana su sanga taga so a waati fana tɛ tɛmɛna fana a waati tɛ tɛmɛna hali an ta laadaw la a waati tɛ tɛmɛna baara bɛ se ka taga kɔfɛ sanga bɛ taa i b'a faamuya la mhm. o bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a faamuya la donc muso o y'a to a y'a laadasigi kɛ mhm. n'o banna ɔ min bɛ kɛ o bolo o b'o kɛ mhm. o de cɛ ka ɲi donc muso man ka taa muso ka to laada la ale man ka bɔ ka taa dugu la fo ni taga min kɛla ɔ ale yɛrɛ se t'a ye fo a ye taga o la misali bolo ma n'a banna cɛ banna k'ale to yen u bɛ lu min kɔnɔ luwanse la dɛmɛbaga t'o la i y'a faamuya a bɛna sigi cɛ ya so kɔnɔ o luwanse wari balo min yɛrɛ bɛna kɛ o tɛ yen donc euh, n'o o degun nana o de b'a to muso bɛ se ka bɔ ah, laada kɔnɔna la ka to firiya kɔnɔna la ka taga dugu wɛrɛ la a bɛ se ka taa laadasigi kɛ bonya ni sutura kɔnɔ cogo min na n bɛ nin fɔla misali bolo ma fɛn min b'a to muso bɛ se ka bɔ ka to firiya la o dɔw ye ninnu ye i b'a faamuya la n'a bɔra olu la ka taa ni sanga ye so o to tɛ muso daga k'a ye bɔ ka taga parce que laada yɛrɛ la sanga ta taga o bɛ se ka kɛ kɔfɛ wagati fana t'a la komi ni wagati t'a la a cɛ ka ɲi a ye ban a ya sanga firiya sigi la n'a bɛ taga a bɛ sɔn ka taa o de cɛ ka ɲi an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la alhamdulilayi fadilatul ustaz ka bɛn o yɔrɔ ma est-ce que yala ni degun dɔ b'a kan komi bana walama mɔgɔ t'a bolo mɔgɔ min bɛ balo d'a ma walama se fana t'a ye fana ladonbaga t'a la est-ce que a bɛ daga ale yɛrɛ fana ko ka bɔ ka balo ɲini wa walama a man kɛnɛ min ye fulakɛ ko ye ka dɔgɔtɔrɔso la n'a ɲɔgɔnna basi t'o la o tɛ filiya cɛn o t'a tiɲɛ o t'a tiɲɛ a bɛ se ka bɔ a bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ baara min bɛ yen n'a tɛ tɔgɔcɛn tɛ s'ale ma baara min na i b'o yɔrɔ kɔlɔsi baara min bɛ yen ni tɔgɔcɛn tɛ s'a ma baara min na a bɛ se ka tabali bila soda la ou bien n'a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fɛngɛnnen bɛ komi nakɔ dɔ b'a bolo soda la a bɛ se k'olu baaraw kɛ basi foyi t'olu la

sɛya la n'o fɔla ka sɛya donc euh, faamuya caman nana o yɛrɛ k'a faamu ko dɔw kun bɛ kɛla u bolo olu tɛ laɲini ye muso bɛ firi cɛ sala n'a cɛ sala o ye lajarabili ala y'o lase a ma donc o lajarabili nin anw kan k'a dɛmɛ min bɛ o degun fiɲɛya kan an bɛ lɔ a kɔkɔrɔ mais n'an nana doni dɔ wɛrɛ la a kan min bɛ hakili fɛnkɛ d'a ma a tɛ la dilan kan a tɛ nin kɛ tan an bɛɛ si fɛn silamɛya ma jɛ ni ninnu si ye silamɛ laada minnu bɛ yen ni silamɛya ma jɛ n'u ye olu to yen o le ɲinini b'an fɛ ka silamɛya nana laada minnu bɛ yen ni basi t'o la a y'olu to yen min fana kan ka yɛlɛma a y'olu yɛlɛma

sukuran nba ala kɛ hɛrɛ ye ɔhɔn u tɛ foli laminɛ silamɛw la wa a ba bana na

A dugawu tɛ yan dugawu don a dugawu min kuma ye saba min b'a la an mako b'a bɛɛ la dɛ an mako bɛ kisi la an mako bɛ hinɛ la an mako bɛ baraka la ni mɔgɔ ko o fɛn saba ɲini k'o kɛ ye k'ala y'o k'i ye e ɲɛ n'o ye dɛ bɔn n'olu m'o jaabi ɔ n'ala ka mɛlɛkɛw b'o jaabi le ye olu de ya dugawu bɛ minɛ parce que dugawu minɛ sababu dɔ ye balo ka sani balo ko t'olu ta ko la o kɔrɔ de se u bɛ na min f'u ɲɛna a bɛ kɛ dɛ donc a y'a fɔ a ɲɛna k'a kana dan tɛmɛ ko kelen ma dɛ a ye to ka tɛmɛ fila saba yɔrɔ tɔgɔ la k'o fo n'o m'a laminɛ ale kana fari kana faga o le da ka d'a la lajarabi dɔ don n'o y'a minɛ alihamudulila ɔ n'o fana m'a laminɛ ɔ i b'a ye o fana da ka d'a la i y'a faamuya parce que salamu ye suna ye aradu ye n'olu m'o kɛ u ka ko kɛ ko min da man di o la u bɛ juru sɔrɔ u bɛ juru sɔrɔ u bɛ juru sɔrɔ sika na u bɛ juru sɔrɔ
alhamdulilah usitazi jazakumulahu khairan an b'an karamɔgɔ fo an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw nin ye an balima cɛ dɔ fana ka ɲininkali ye ale ye mekanisɛn de ye a ka yira k'a fɔ ale bɛ moto lajinɛ kɛ o waati kelen fana na annexe den dɔ b'a bolo n'o ye butigi den dɔ ye a bɛ to ka piyɛsi dɔw san k'a bila kɔnɔ k'olu feere dɔɔni dɔɔni nka ale ya wari bɛɛ n'i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka butigi minɛnw a tɛ tɛmɛ wa bi seegin kan bɔn tuma dɔ a bɛ moto fana san fana k'o fana dilan k'o feere a bɛ moto san k'o feere yala est-ce que jaka wajibiyala ale kan wa n'a wajibiyala k'a kan ka kɛ cogo jumɛn na
sɛkɛ adamu an ka silamɛya nɔgɔya diinɛ don Nɔgɔya diinɛ don o kosɔn a ka dan sigi sigi ko bɛɛ lajɛlen na a y'a ɲini an fɛ ni mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kɛ ɔ sɛnɛ kɔnɔna la i ka kan ka fɛn min jaga bɔ n'i ka sɛnɛfɛn sera o la o fɔra an ɲɛna juraya bolo ma fana ɔ n'i bɛ jurakɛla de ye ni fɛn min sera i ye fɛn min sɔrɔ ni san yɛlɛmana ɔ n'a sera nisabu ma o fana jaga bɛ ɲini i fɛ a ye nin bɛɛ fɔ Donc nafolo ta yɔrɔ la hakɛya dɔ de bɛ yen ni nafolo sera o ma donc ni san fana yɛlɛmana ka to i bolo ka to o hakɛ la jaga bɛ ɲini i fɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ yɔrɔ la ɔ sani garamu bi seegin ni duuru takiriban i bɛ to o filɛ o bɛ bɛn wari hakɛya min ma o le nisabu ye walima wari gbɛ kamsumiya kamsa wa tisin garamu i b'o filɛ o bɛ bɛn da min ma i bɛ baara kɛ n'o ye mɛ an bɛ waati min na bi ni an karamɔgɔ ko an jate minɛ warigbɛ la o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ sani ka sani kan ka bɛn piri cogoyaw ma an bɛ waati min na ni o la don jateminɛ min fɔlɔ o bolo waa bi seegin takiriban ni i ya wari sela o ma ka san yɛlɛma k'o t'i bolo jaga bɛ ɲini i fɛ a la parce que mɛ ni marchandise o bɛ wari bɔ ye a sugu sugu a kana su sugu ni san kɔni yɛlɛmana ka to i bolo o de bɛ ka fɛnkɛ la i ka mara kɔnɔ donc i b'a jaga bɔ jaga bɛ se o ma mɛ ni fɛn n'a ma se o ma n'a ma se o ma donc jaga tɛ jagoya mɛ a bɛ ɲini i fɛ

an taara an bɛ se k'a fɔ jaga ma diyagoya ale kan mɛ a ɲini b'a fɛ a y'a bɔ i y'a faamuyala a ɲini bɛ a y'a bɔ o de cɛ ka ɲi mhm. kasatan an yɛrɛ bɛ wagati min na mhm. bɔn ni se kɛla i ye dɔɔni i ye infaku dɔ ɲali ɲali dɔw kɛ o de cɛ ka ɲi e yɛrɛ ma o de cɛ ka ɲi i ka nafolo ma ka ban bɛ wagati minnu na mhm. i bɔra i ka so kɔnɔ sɔgɔma tɛ ko segin

o ye ɲali dɔɔnin ye i b'a faamuya la fɛn fɛn hali ni sɛnɛfɛn don n'a ma se nisabu ma dɔw fɛ i y'a jaga bɔ o dɔw b'a kɛ i y'a lɔn mɔgɔ dɔw fɛ jaga don dɛ dɔw fɛ jaga don dɔw don anafiyuw fɛ hali n'a ma se nisabu ma a bɛ don jaga kɔnɔna la i b'a faamuya la donc fɔ an y'o le kɔlɔsi n bɛna misali dɔ fɔ aw ɲɛna mɔgɔw bɛ an karamɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ne t'u hakililaw kan i b'a faamuya fɛn dɔw b'an fɛ yan ko jaka t'a la a ma fɔ ani jaka t'a la o tɛ kelen ye mɔgɔ ye malo sɛnɛ kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ni kilo bi duuru jaka bɛ jagoya o la dɔ ya kakawo foro tɔni joli joli a b'o sɔrɔ sɔmɔ tɔni joli joli i bɛna ko jaka t'o la ko paseke o la la la. olu b'a fɔ a tɔgɔ ma fɔ an fɛ yan min kɛ o bɛ baara kɛ ka bɔ olu ma donc fɛn in yɔrɔ don sɔmɔkolo jaga b'a la jaga b'a la a tɛ komi a jaga bɛ bɛɛ i b'a kima de filɛ a valɛri de bɛ jateminɛ k'a filɛ i b'a faamuya la

se ka d'a ma ni portable bilanin bɛ ɲɛfɛ kɔrɔnan bilanin bɛ ɲɛfɛ n'i bɛ maa kɔrɔnan na mɔgɔ b'a fɔ cogo di n'i ma saniya i ma kan ka maa a la n'i bɛ maa portable la i b'o ta i lahala bɛɛ la kelen tɛ o
a tɔgɔ yɛrɛ tɛ kelen a ko si tɛ se ka kɛ kelen donc kɔrɔnan ye kɔrɔnan de ye o ya bonya b'a kan ka da portable tɛ se ka don kɔnɔna na i b'a faamuya la donc ka kɔrɔnan kalan kɔrɔnan yɛrɛ kɔnɔ o de cɛ ka ɲi ka kɔrɔnan kalan kɔrɔnan kɔnɔ o de cɛ ka ɲi o de ka fisa i b'a faamuya la mɛ lahala lahala dɔw bɛ se ka kɛ lahala dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ portable ta k'i yɛrɛ dɛmɛ sisan e taara mɔgɔ bilasira dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamuya jama b'i ɲɛfɛ bɔn randevu ka jan mɔgɔ ka ca mɔgɔ ma s'i ma bɔn i kelen sigilen bɛ i bɛ makɔnɔni kɛ la bɔn komi sɔngɔ to tan de ye fɛn de ye mɔgɔ man ka tulon k'a la donc sɔngɔ t'i sigi ten gansan n'a sɔrɔ kurana b'i ya pɔrɔtabu kɔnɔ i b'a dayɛlɛ tu k'a kalan o ka fisa o yɔrɔ la ka tɛmɛ sigi gansan kan i b'a nafa sɔrɔ yɔrɔ min o de ye o la o ye misali ye ka ɲɛf'i ɲɛna a bɛ se ka utiliser bɔ yɔrɔ min o de ye maa bɛ dɔw yɛrɛ u bɛ taa misiri la kuranaw bilalen bɛ mɔgɔw de k'u ka wari bɔ k'a bila ko wakufu u bɛ baraji de kɔ aw de kosɔn fana o k'a san k'a bila yen n'an taara k'olu ye k'o to yen pɔrɔtabu ta a cɛ man ɲi se ka dan ne fɛ n bɛ hakilila fanga di hakilila ma karamɔgɔ min fana fana la n b'olu la n k'o fana ta miiriya mɛn a la o de ye a cɛ man ɲi i bɛ se k'a kɛ yɔrɔ mun na komi ka ɲɔgɔn wala u bɛɛ bɛ taa la voyage la i kelen sigi bɛ bɔn i kana degun bɔn kurana di t'i bolo pour que i bɛ se k'i ya porofite i ya tan na ka nafa dɔ sɔrɔ i bɛ se ka pɔrɔtabu dayɛlɛ ka faamuya dɔw ta la o de cɛ ka ɲi fana alhamdulilayi rabi alamin tayiba an bɛna ɲininkali laban min ma o de ye an ba ka ɲininkali ye n'o ye denmisɛnninw ka lahalaya in ye o tɛ seliji minnu bɛ seliji ta tuma dɔ fini walima olu ye lahala kosɔn ninnu mɛ u bɛ seli ten o fana bɛ sun fana don na fana yala olu ka ko bɛ cogo di se ka da olu seli ɲini t'olu yɛrɛ fɛ seli ma ɲini u fɛ sun fana ɲini t'olu fɛ olu bɛ ta ɛntɛrɛnɛman de la ka farikolo ladege a la i b'a faamuya o b'o baara min kɛ la a b'o dege a la don nataw kan i b'a faamuya la n'o mun kɛla ka ɲa u bolo o nafa bɛ se anw yɛrɛ ma aw min ye o masaw ye masaw de b'o nafa sɔrɔ i b'a faamuya la aw ni mun ma ɲa o tɔɔrɔ tɛ se denw ma o tɔɔrɔ tɛ se olu yɛrɛ ma ɔ mɛ n'a kɛla ka ɲa olu b'a nafa sɔrɔ a bɛ den fana dege don nata la sun na yala sun na n'i ma dege a la i m'a ye mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen sɛ ka o ma dege a la kumaw bɛ sɛya i b'a faamuya la parce que ɛntɛrɛnɛman ma kɛ ka ban ma an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o y'o dege b'o yɛrɛ kan donc ala t'u minɛ o ma alhamdulilah rabil alamin balima silamɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ustaz sheikh fadil Sime Sise an sela an ya bi sigi kuncɛ yɔrɔ la an bɛ kumakan laban d'i ma ka dugawu ɲin'i fɛ k'o kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bisimila sa sekala dugawu min n'an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ala y'o kan ye o ye ala y'an sutura ala k'an sutura ala k'an sutura ala k'an bɛn an sen ma Sek Adam n'i ma dugawu foyi fɔ ala fɛ k'a fɔ ala an sutura ala an bɛn an sen ma a banna o dɔw banna a banna ala ko banna tɔ ninnu a bɛ fɔ ko a bɛ ma fɔ o ma komi alu yɛrɛ luga kalannaw ye an b'a fɔ o ma ko fadulu n'i ko katabal ustaz tamal
mɛ n'i ko darisa hada fadulu tafadalita wala hali kun t'o de la ala y'an sutura ee ko n'ala k'i sutura ko bɛɛ b'o kan ala y'an bɛn an sen ma n'i bɛnn'i sen ma ya ko i lafiyala hali i bɛna kumakan min fɔ n'i bɛnna i sen ma alhamdulila wagati kɛ cogoya kɛ kuma bɛnna i sen ma Sek Adam ala k'an bɛn sen ma ala k'an bɛn sen ma dugawu min bɛ kɛ ala ka an bɛn sen ma la ala ka sutura l'an kan n'i bɛ dugawu kɛ kuma o kuma i y'a laban ni ninnu ye ala k'an sutura ala k'an bɛn sen ma foyi tɛ sutura bɔ n'ala k'i sutura ka ko bali k'i ye